but the thing is zimene anthu amakambira kunena kuti munthu uyu ndi wasataniki whatever mwina tikumasuleni eti nkhani yake ndiyonena kuti you don't have a solid foundation ya business imene amalawi anayiona kuti bushiri amagulisa chips apo tikamayankhula chilungamo ena mumanena kuti ndi nsanje eti koma lero tiyankhula basi ineyo ndifuna lero ndifunse kuti video iyi ipite kwa a Shepherd Bushiri. A Shepherd Bushiri timayamika kuti mumathandiza amalawi pa mavuto osiyanasiyana koma tiyeni tizinena chilungamo. eh. Um, sizofunikira kuti anthu azinena kuti anthu awa ndi olemera koma chuma chawo sitikuchidziwa kumene chimachokera. Ineyo I can say kuti ndi chinthu chosakhala bwino. Eh, ndimakuonerani ku iron man mmanena kuti ndinu munthu wolemera muli ndi makampani ku america muli ndi makampani kaya kuti muli ndi makampani kaya kuti muli ndi mis- migodi but the thing is zimene anthu amakambira kunena kuti munthu uyu ndi wasataniki whatever mwina tikumasuleni eti Nkhani yake ndiyonena kuti you don't have a solid foundation ya business imene amalawi anayiona kuti bushiri amagulisa chips apo eh, bushiri ali ndi barbershop apo ndiye from that end analemera anapanga izi anapanga izi anapanga izi because we can give you good examples eh? anthu ena timawapanga attack ngati mmalawi muja kunena kuti ah ndiolemera komano At least foundation yawo timaidziwa tikakambe ngati mene alili achina Muli brothers achina ineyo I know their fathers bambo awo oyambirira amene amapanga amagulisa nandolo pa chiringa mmatumba kumapikura tinandolo nkumakaika pa khonde nkumagulisa bizinesi kumakula ndikubereka ana amuna aja nkumawathandiza bizinesi ndikukula Where did you get all this money imene mukunena kuti muli ndi chuma kaya ku America kaya ku United eh, Arab Emirates why- wherever Zambia Migodi wherever people are looking for the truth of the foundation of your business ife sitimaombera manja zopusa ndiye munanena kuti ah, amene azinena za ine tiziwamanga ifeyo ngati kuli kokagona ku mikuyu prison kwathu ndikumene kuja pafupi azikatipasa gayiwa koma chilungamo tizichikamba pano popoyera mtima kunena kuti njira zanu ndi zaziphuphu mumagwiritsa ntchito baibulo kuwanamiza amalawi ndi anthu a dziko lapansi ngati kunena kuti inuyo ndi munthu onena kuti muli closer ndi mulungu but which is not true tell us kumene kunayambira chuma chanu tioneseni ineyo ndinali ndi barbershop apo mbarbershop umo ndinapangamo ndalama zakuti ndipo ndachoka pamenepo ndinakafika pakuti nditafika stage iyi ndinafika stage iyi so you are telling young people kumawauza kunena kuti munthu kuti achite bwino amayenera kuti akhale ndi network what type of network are you talking about ine i don't want to be intimidated pa chilungamo wina wake azinena kuti ayi muziko muno aliyense amene azikamba za ine ndizimumangisa why why anthu akufuna uh, people they are looking for the source of your income kunena kuti munthu ngati ali wolemera ifenso tifuna kuphunzira kuti analimba mtima bwanji atayamba tailoring shop tinamuona anali telala pakuti ndipo pa utelalapo anasegula kampani ya zosokasoka ndipo pa, pa kampani ya zosokasokapo anasegula bizinesi ine yogulisa yo, yo, ya, ya ndege ndipo anayamba ndi njinga ya moto anagula minibasi atachoka minibasi anagula basi basi anagula ndege that's the, fo- that, that's the channel osangodzuka mmamawa ndikumawauza kuti ine ineyo ndifuna inuyo mukhale ma iron man mukakhala ma iron man muzachita bwino muzakhala anthu o- ozilimbikira muzizilimbikira what what what what no this is bullshit amalawi musamvere zinthu zimene anthu ena akukunamizani anawabera anthu ena kwina ndikubwera nkumanena kuti ineyo ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti ine siwakuba koma ndifuna ndikuphunzitseni kuti mukhale anthu ochita bwino ngati ine no if i am a teacher ndikuphunzitsa mkalasi ndikuwaphunzitsa ana mkalasi aziwa kuti ineyo aphunzitsi anga ndi akuti akuti anandiphunzitsa koma lero lokuti ndikafike stage iyi ndinaphunzira chifukwa aphunzitsi aja nawo nakuphunzitsa mkalasi munthu sungangomuuza kunena kuti munthu mudzalemera muka mudzalemera chifukwa kuti muli ndi malinki muli ndi manetwork ife tikufuna kuphwasula manet- manetwork amene utiziwauza amalawi chilungamo kuti yes wolemera koma njira zake zolemerera sizikuziwika

sinamvepo zina la bushiri linachokera kuti zina la shepherd bushiri longokhala ndi inu nokha atatu anu sitikwaziwa anali ndani atatu anu ndipo atate awo ache bushiri amenewo anali ndani tiyeni tizifufuza zinthu zi to the mpaka pakana to the end the foundation so please musamanamize amalawi zitithandizani ziwathandizani amalawi aumphawiwo koma izi zomawalimbikisa achinyamata kuti akuti muzikhala ndi malinki linki yake iti malinki a umbava malinki oti azikhala ndi network azikapereka ndalama pa- kuti apeze passport pa window is that true chifukwa ife ife tinakana tuma network ngati amenewo i want to tell you one story i will make it next time koma zoona zeni zeni nzonena kuti amalawi afuna aziwe foundation yanu mukamawaphunzitsa amalawi kuti alemere aziziwa kuti inuyo munayamba ndi chani for baibulo si capital chabwino ngati ili capital nde kuti munabera akhristu anu anakupasani chopereka ndikuyambira business koma inuyo mulibe capital imene ife tinayiona kuti amalawi akhoza kusonya kuti bushiri amapanga business apa uku akulalikira baibulo ndipo analemera that type of network ndimene ife tikuphwasula pakati pa ine kamangira ndi magulu ena ife tiphwasula ma network amenewo kuwaphunzitsa amalawi chilungamo